Ndị Igbo ekene m unu. A sị m ka nke Echi kwelu, ya zelu. Anyị sị ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atara ma azụ anwụra. A sị dịrị mma na eke, dịrị mma n'orie, dịkwazara mma na afọ, dịkwazara mma na nkwọ. Ụzọ ahịa anọ nke ndị Igbo ji biri. A sị na ya dịrị ndị Igbo na mma o. Ise, ise, ise. Am dịka o si dị ka agbapụ na ya ọsọ igosi unu ya bụ ife anyị ji maka ya wee bịa. Mana tupu anyị aga n'iru igosi unu ya bụ ife, ọ bụrụ na nke a bụ ụbọchị izizi gị, Ị na-ejete afụ channel anyị n'ibe akwụkwọ ka barụ ka ị like and subscribe o tinyekwa comment share kwa ya tụsa ya bụ ozi ka ụmụnne anyị ndị nọ ebe dị iche iche wee nụ ya bụ ife na-eme n'obodo a dịka o si dị ihe wetara unu taata bụ nnukwu update dị oke mkpa m na-achọ ka onye ọbụla misie ya m na-achọ ka ị gee ya bụ ife ị gesịa ya bụ ife wetara unu ọsọ maka ya bụ ife na-eme n'obodo anyị nọ n'ime ya and nwere onwe ndị Igbo na-azọ drọpụra ya on comment ụmụnne m ọ na-abụ ekwe kụọ ama agbaa egechaa m ihe onyonyo nwanne anyị nwoke a nke jefụ MNK wee kwuo maka otu ọnọdụ ya dị nke ekwerọ ka e buje ya obodo oyibo jee nekwa ya ma ọ bụ ka a kpọpụta ya na nke ndị DSS nekwa ya amarọ m ka ọ dị unu na ntị unu ya ege ya na ngwụcha ka m kwuo nkenke okwu unu ma na mbe na mbe zụkọ ahịa na aghụghọ na-adị na ya ndị kwuru okwu sị ahịa egbu ebu na-egbu ebu na ọ na ahịa egbu ebu na-atọ ya agbụ ọ kwa ị fụrụ sabụ o tego e mewere anyị ife ndị kpọrọ anyị asị wee were ya na-anyụ anyị ịkpakwụ anyị ada emekwuru onwe anyị ebere a sị na ee na MNK na ọ nya nwa mesịrị everything up na ọ nya mebiri ana Igbo na o jikwa mee arụ mee nke ọzọ nsogbu adịrọ enwerọ onye m na-ekwuru ọnụ ya ebe ahụ kama ọ dị mwute na ụfọdụ ndị okenye anyị narụ mmụọ nwere ife ha kwuru tupu ha nawa mmụọ the last statement of a dying man na-adị prophetic in nature ife dịka late doctor Emeka Ezeife Okwadike na Igbo Ukwu former governor Anambra State o make request sị rapụrụ ya na ọ nwa ya nwoke o jee na kọtụ na Abuja sị rapụrụ ya ya ife ọsọ si na-ekwu ọ sị na ọ nwa ya nwoke n'agbanyeghị the intimidation emere ife ahụ o kwuru wee naa mmụọ m wee na-ajụ kedu ebumnobi ụfọdụ ụmụnne anyị ife a dị n'aka are you with us are you against us unu akwụnyere anyị ka unu na-emegide anyị ọkwụrụ ma war veteran Emmanuel Nwobosi unu echeta his 80th birthday na o kwu sị rapụrụ ya ya ka e were ya mee ya birthday wish o kwuru mana o mechaa naa mmụọ o nwere onye grantrị ife ahụ o kwu ma ndị ugwu ma ndị ofe mmanụ kpaa ntị ife a bụrụ mkparị nyere igbo niile kee maka nna anyị ukwu emmanuel iwuanyanwu nara ana onye isi ndị ọha na eze ndị igbo nke nwụrụ anwụ ọ bụgodu na nke ya dị politikal ife anyị ma bụ na o kwupụtara ya n'ọnụ n'agbanyeghị ụfọdụ ife nya bụ ọha na eze na-eme mana o kwu sị rapụrụ ya ya emerọ ya o wee naa mmụọ na ọtụtụ ndị gọvanọs na sinetọs nọ n'ala Igbo ajụjụ m na-ajụ bụ kedu nkwụrụ unu ihe a ndị okenye anyị fụchara wee sị sị kpọnye ya ya ee o mere arụ kpọnyenụ m ya ada etufu mmadụ etufu onye ka ndị ntorobịa ụfọdụ maka ihe nketa na ihe nrite unu kpachie ntị wee sị sị jide ya ebe ahụ kee n'aka ndị eji ya ọ n'aka ndị fụrụ gị n'anya ka ọ ndị kpọrọ gị asị biko ife m ji wee na-eme ihe onyonyo a ana m ayọ biko ee eh? ọkwa onyenwa mesịrị everywhere up ọkwa onyenwa metọsị ya n'igbo biko rapụnụ ya ka ọ bịa clean up the mess ọ mmadụ nọkata jee bupụta pikchọ ebe ya na nwunye ya nọ na privacy i wee nwee obi wee share this picture ọ ihe ọjọọ na-egbu mgbu ị na-ajụkwa onwe gị ajụjụ ọ bụrụ gị kee ka ọ ya-adị unu ma na the easiest way esi enweta ọrụ n'obodo a ọkacha ọrụ federal na ọ mgbe ị deny ndị nke gị mgbe ị gbarapụrụ ụmụnne gị ee ọ cause jailbreak o recruiturụ ndị ori na esn rapụnụ ya ka ọ bịa kọwaa ndị igwe zuo ezuo ya bịa ka ọ zara ọnụ ya na ọ ma ajụ oku ndị igwe kpọrọ ya ọ bụrọ nke a ndị politishan na-akpọbe ya akpọrọ anyị echebe echiche ọnwụ ka ife m na-akọwa ụmụnne m onye ka mma n'azụ onye nọ n'akụkụ na-enene mgba ọ dị ka mgba ọ bụrọ ọrụ ọ mgbe ị bata na ring a ebe a na-agba mgba ife m na-ayọ n'ihe onyonyo a biko ndị okenye anyị unu anọzikwa ya a sị na okenye ada anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị mana ajụjụ bụ ewu one mụgo n'ọgbụrị ọ pụtazi na ndị okenye anọrọ ka ntọba na na nta ụmụazị onye ọbụna gbara nkịtị kwekwara ekwe o a sị na e nwere igbo elite a sị na ọha nwa dị ya na ndị gọvanọs dị ya ọ bụrụ na ọ bụrọ unu ji ya eziokwu provenụ otherwise ka a ghara dazi na-amanye okwu ọnụ na-akọ dịka akụkọ ụmụ nwaanyị kedu ndị ji ya nụ ọ ndị mmụọ ji ya ka ọ ndị mmadụ kedu ndị ji ya nụ ka arapụ ya ka ọ pụta bịa separate the wheat from the corn ka ọ bịa gbopụ ata n'ọka naijiria dịzi ka ebe e wetara garị rice na sansan mixie together look at ana Igbo Monday is gone three years now o nwere ife e ji Monday eme ana Igbo dịcha very peaceful without the presence of the federal government ana Igbo na-emebe ọfụma ndị Igbo na-eriju afọ abịa na economic index unu na-afụ na south east bụ the lowest ebe a na-enwe poverty rate maka otu ọ bụna onye aha na ọ na-agba mbọ na-eriju afọ nee ka ejide unu mana ọnọdụ Igbo ada adị egbe mma mana ọ Chineke mere ugo eze nee ka ana Igbo dịzi ọ bụrụ ife anyị ji aka wee metara onwe anyị ife a ka eme duna Chike Akunyili mmụọ ebe a na-agba egbe duna ọtụtụ mmadụ mmụọ anyị na-ajụkwa onwe anyị ajụjụ court asịgo sị rapụ ya a ka jide ya anyị nwabụ ndị igbo jiri aka anyị jide family ya tie apart jide legal team dọsa jide IPOB dọsa ndị terrorist na-awax stronger because of their unity mana anyị nwa bụ ndị igbo ijikọ ọnụ ọ nyịrị anyị ka mamịrị nyịrị ọkụkọ onye ọbụna nọ na nzukọ obodo e wee sị ya na be ya na-agba ọkụ ọ ka nọrọ ebe ọ nọ ị ma na o nwe ife karị ya obi o oh, yes kedu ife ọ ka nọ ebe ahụ eme onye edoziro be ya ọ na-edozi obodo onye achịnwuro be ya ọ na-achị obodo ajụjụ m chọrọ ịjụ onye nyụọ nya kpoo a sị na ọ nya mebiri rapụnụ ya ka ọ bịa dozie ife o mebiri rapụzienụ ya nọ ife anyị na-ayọ eji enyi ya ka ọ dị na mma ka ọ ka ya amụkwuru na ọ mụrụ nwa ebe ahụ onye a gwa na be ya na-agba ọkụ ọ nọrọ ebe ọ nọ ma na o nwe ebe ọzọ ọ rụrụ ụlọ kịta e nwena different camps n'ọfịa niile dị iche iche e nwena camp ndị ntọ enwe nke ndị politician ha ji agba onwe ha mgba witch hunting enwe nke ndị esn enwere nke ndị eh, secret eh, eh, shallow grave burial ground neenụ hole a kịta anyị na-afụ n'ime ọfịa neenụ ya ọ ndị mmadụ gwuru ya amara ebe tunnel a pụrụ ebe a na-atụnye ụmụ mmadụ mbụ ndị ntọ neenụ ya amarozi onye bụ onye ụnụ rapụ ya ọ pụta kịta ọ ya apụta kọwaa every camp nwee commander o debere ebe ahụ onye ọbụna enye account camp e nyere ya n'aka kwuo mmadụ one o rekritu ka amarụ ndị bara n'ori ka amarụ ndị ji egbe e nyere ha wee banye n'ife adịrọ mma otu a ka a ya esi were chọọ ife daba na mmiri ọkpa ka eji achọ ya nya ka emegidere were maka self aggrandizement selfish interest e wee gbagide mgba gbagide mgba ọfịa niile a na-eme nchekwa agbagide mgba wepụtara anyị ebube agụ wepụta forest guard ha ncha niile nkọ kedu nke na-eme kịta maka etiti iro anyị ada aga aga ọfịa anyị ada aba aba nri anyị ada akọ mmiri amana aboki ma maa efi ọ chị aga ọtụtụ ụmụnna anyị gbapụrụ ọsọ ahọ iri na ụma gara aga wee sigasịa Borno si ma Plateau wee gbadata mgbe a na-enwe nsogbu ebe ndị a niile gbadata anị igbo sị ka ha bata be nna no place like home kịta ọsọ na-achụzi be nna ebee ka ha ya agbaje Lagos Abuja ma ndị na-agbaje abroad japa ajụjụ wee bụrụ ọkwa ndị nwe obodo ndị a doziri ya ka ọ ya adị ọ mmadụ ya edoziri gị be gị ọ mmadụ ya edoziri gị be gị neenụ ka ọsụmoghu dị neenụ ọsụ ihiteụkwa neenụ lilu ebe ndị adịgo destroyed ebe a na-enwe ethno religious killing ebe a na-enwe ethno religious killing ebe a na-enwe extrajudicial killings yet o nwere ife anyị na-ekwu underground war na-aga anyị na-eluzi the battle ejide ndị ntorobịa anyị na-ana n'iyi ụfọdụ fara afa na-eme yahoo ndị nke fara afa na-agba gwogwogwongwo ọ ife anyị nọ na ya kedu ife unu chọọ ka anyị nweta na ya ka ndị nna nna ha gwara ha how to conquer the war ha jidesie ya ike all the security agencies ejidesie ya ike ọ bụrụ na anyị nwa bụ ndị igbo ka anyị so na wee kpachie saba ka emega anyị arụ ofu onye aka ejego n'azụ nara ego mana ndị aka wee nwee afọ ojuju wekọrọsịa ụfọdụ dịcha weak wee tichaa na political post were ya na-agwa anyị anya na ntụ dịka onye bụrụ mgbe nna anyị ojukwu nọ mbọsị bụrụ gboo mgbe ekwueme nọ doctor ezeife mgbe ọ nọ ndụ nwoke kwụrụ ọkwụrụ ekerezu nwoke taa akị afụ ịchara ya ana m akpọ ndị igwe igwe nnewi igwe kenneth orizu nwoke agbadago mana enwe ndị nọchiri anya ya ana m akpọ igwe amaosu igwe mbaukwu ana m akpọ igwe ọnọ na nkume igwe amaesi na ọtụtụ igwe ndị ọzọ na-anọchi anya n'ana igbo ndị eze ndị ichie kedu ebe unu nọ ka ebe a na-enwe town hall mitin ka amanye okwu ọnụ neenụ ka ana igbo dị ana m ekwu ya na ụmụazị a mụrụ kịta na ndị aka ya amụ amụ can never forgive us ka dewenu be nna ka ọ dị mgbe e nyere anyị ya n'aka anyị kwesịrị ime ka ọ dị better than we met it posterity will never forgive us ebe anyị na-eri ego kịta ka onye ahụ fọrọ onye na-eri eri ka onye na-anara anara ma agụba ma ọkpụ isi kedu nke ahụ fọrọ kịta ọ bụrụ na ị bụ onye ọchịchị n'ana Igbo achọrọ m ka ị jụọ onwe gị ajụjụ a ọ bụrụ na ana Igbo bụ be gị o wee na-agba gharaghara i wee na-achọ ịnwụ kedu ka obi ya adị gị ma ọ bụrụ na otu a ka be gị dị ma gị mara amarụ na okenye ọbụla be ya adịrọ na mma if you don't put your house in order wee nwụọ ị ma enwekwa ezumike n'ụwa mmụọ ọkwa otu a ka ọ dị nenenụ ndị gọvanọ anyị ndị chịrị achị a na-atụ anya nke onye mebinye bịa dozie ka a na-enwe mitin kwuru mitin nzukọ kwuru nzukọ town hall mitin n'obodo ọbụla a na-afụ ndị igwe in council na-afụ ndị ọha na eze different groups a na-agada ka e wee dozi ife mere mmebi ọtụtụ n'ime ha na-emecha akwa nkwụ ụmụ ha abroad ụfọdụ ụmụ ha kwara nkwụ na Abuja ụfọdụ na Lagos ụfọdụ na-ego ụnọ abroad onye chịchaa o jewara obiano achịchago jewara je na-anwụwarị nkịta na US nene egwu ndị gọvanọ anyị na-agba unu ajụọ onwe unu ajụjụ otu a ka anyị esi mee ya wee nweta ya in a right way zisa ihe onyonyo a aha m brọda Paul Chigbo ka ọ dị
well i just uh, came back from uh, DSSS now i went to visit uh, Maazị Nnamdi Kanu and uh, and the condition I, I saw him is not something to write home about. He's not well. I will continue to say it.

Eh, ndị be anyị ekenekwanụ m unu eh, dịka unu si wepụta oge unu igekwa ya bụ ife nnukwu ozi dị oke mkpa eji maka ya wee bịa n'iru akwụkwọ na igbo media bụ ebe anyị si wee na-ewetara unu ya bụ nnukwu ozi dị oke mkpa gbasịta maka ihe na-eme n'obodo anyị nọ n'ime ya and gbasịta maka nnwere onwe ndị igbo na-azọ and gbasịta maka Maazị Nnamdi Kanu release ee dịka ị nụrụ ihe nwanne anyị nwoke kwuru n'iru akwụkwọ kee ife i nwere ikwu ee n'ụdị nke gị asị gị kwuo kee ife i nwere ikwu ee maka na otu aka ọ jọdebe njọ ọ ya-adịkwanụ mma ọkwa unu aghọta ụmụnne m achọrọ m ka unu tinyere anyị alo nke unu ife unu chere n'iru akwụkwọ i kwucha ya bụ ife kapa arụsie ya kụrụtụ ụmụnne anyị ndị ọzọ ntị Kụrụtụ ụmụnne anyị ndị ọzọ ntị. Daalụ rinne nụ ụmụnne m kpọma na-ege ntị. Anyị na-ekene ndị nnekwu si na-esonyere anyị. Anyị sịrị ngwanụ ka emesịanụ ụmụ Igbo.